igbo onye ọma na-ege ntị nnọọ na igwebuike tv afa m bụ oriakụ chinwendu ụbaka onye nhazi okwu ihe a ga-etinye okwu na ya taa bụ ezinụlọ kedu ihe bụ ezinụlọ

ma ị ga-ebugodo ụzọ kọwara anyị kedu onye ị bụ onye ebee ka ị bụ aha m bụ Chinna Okorafor abụ m onye Imo steeti na local government Mbaitoli but na a mụ m n'ala Amerịka oh, nnọọ a mụ gị na Amerịka i wee na-asụcha Igbo niile a ee ụmụ m na-asụkwa Igbo Wow. Ọ maka ọ maka. Nnọọ. So um, isiokwu anyị taa bụ ezinụlọ. Ị nwere ike ịkọwara anyị ka anyị ghọta ọfụma kedu ihe bụ ezinụlọ?
Ezinụlọ n'asụsụ bekee bụ family. So ezinụlọ bụ um, ebe e nwe okay mgbe ụfọdụ anyị ga-asị that na ọ nne nwaanyị nna nna nwunye na ụmụaka ha mana ezinụlọ karịrị ka ahụ ndị enyi gị nwekwa ike ịbụ ezinụlọ gị um, na ndị agbata obi gị ha niile but eh, ị bịa na ala Igbo na ebe ọbụla niile ị ga-asị na ezinụlọ na ọ bụ nwoke lụ nwaanyị nwaanyị ya ụmụaka ya na ndị niile kinda like ngalaba ngalaba ya ya mhm. ọ, okay. daalụ rinne ndewo N'ime ezi- n'ime ezinụlọ kedu ihe em, kedu ndị mejutere ezinụlọ ị sị na ọ nwoke nwanyị na ụmụaka o nwere ndị ọzọ anyị ga-asị na ha bụ ihe mezuru ezinụlọ ụmụnne papa gị ụmụnne mama gị ha niile bụcha ezinụlọ ndị ọgọ ha bụkwa ezinụlọ nnọọ ndewo
anyị ma na ezinụlọ pụtara nwoke na nwanyị ha ga-ahapụ nne ha hapụ nna ha bịa ku- bịa bụrụ ofu ofu ndị ha wee bido wee mụwa ụmụaka ezinụlọ a wee na-eri nne na-abawanye ụba o nwere ihe m chọpụtara mgbe ochie ọ na-abụ nwoke je nụọ nwaanyị ya na ya ga-ebigide ha wee kaa nka mana n'ụwa kịta ọ da-adịzi otu ahụ ị nwere ike itinyere anyị okwu em, ọnụ n'okwu a kedu ihe na-ebute okwu na ụka eh, n'ezinụlọ ihe na-ebute ya alụmdi na nwunye eh.
so mgbe mbụ um, na afọ ndị ka gara aga mgbe mgbe gboo ndị nne na nna anyị ha ịma na ụmụ nwaanyị enweghị ah, ụfọ- ụf- o- e- o- me- ụfọdụ ha ọ- ha ni- mm, a lot of them en- ama enweghị ọrụ ọzọ na-abụ ịlụ ịlụ di and ị ga-amata na mgbe a na-azụ ụmụ nwanyị na a na-azụ ha ka ọ bụ ka ha ga-aga lụọ di so ha anaghị enwe aka ọrụ nwere aka ọrụ ọzọ ihe ndị ahụ butere that na sọsọ di ga na-eme ihe niile and ihe ọ ga-emezi ka na nwaanyị ahụ ga na-erube isi because o nweghị ego o nweghị ihe ọbụla n'aha ya nwa aka ị ghọta ihe ọ ga na-erube isi ọ bụdị na nwoke di ya na-emegbu ya ọ ga-anọ na-edi ya ọ bụ ihe mere ndị Igbo ji asị na di bụ ndidi ọ bụrụ na enweghị ihe ọbụla ọ na-eme ọ ga na-edi a na-akụgbu ya ọ ga na-edi ka a ghara ịkpọga ya n'ebe papa ya so ị ga-anụ na ha ga na-ekwu i mee ihe ọjọọ aga m akpọga gị n'ebe papa gị mana ugbu a nwaanyị alụlụ mgbe ụfọdụ enwere e ụmụ nwaanyị nwere m ga-asị enwere aka ọrụ ha agụọna akwụkwọ ha ahụna ụzọ and ị ma na social media pụtakwa so ihe na-eme ka n'ihi na onye ọbụla ụmụ nwaanyị awaala anya ka anyị kwuo ya otu a because ịwa anya awụkwanụ ihe ọjọọ ee ịwa anya bụ ihe ọjọọ ịma na ọ bụghị ihe ọjọọ but ịma na ma e kwuo na nwaanyị awaala anya ịwa anya mean na na ị mụtala ihe mm. so ọ wụ that na di gị megbuwezie gị ugbu a n'ihi na ị nwere ihe ị ga-eji pụọ ọ bụrụ na ndị be gị ebe a mụrụ gị ga-asị gị nọdị ị ga-asị mba papa aga m anọ na nwoke a ga-egbu m enwere m ihe m ga-eji jere anọ n'onwe m but mgbe mbụ ha enweghị ihe ha ga-eji nọrọ onwe ha so ha ga-anọ de ọ wụdị ka ha ga-anọ until ha nwụọ ha anọ but ugbu a ọ dịghịzi otu a
mana daalụ n- na nkọwa ị kọwara anyị mana na mgbe ochie anyị chọpụtakwara na ọ dị ka ụmụ nwaanyị ya mgbe ochie na-aka erube isi karịa ụmụ nwaanyị a na-anụ kịta kedu ihe ị nwere ike ikwu maka ya
Ọ- ọ- ọ- ọkwa ọkwa otu ihe ahụ m kwuru ha na-erube isi n'ihi na ha enweghị ihe ọbụla ọzọ ha ga-ịnọ Ị- ọ wụ that na ha erube isi ihe ọzọ wụ- ụjọ ga-atụ ha ka a ghara ịkpọla ha ba ebe nne na nna mụrụ ha hmm. and ị ma na mgbe ahụ that na ọ bụrụ na ịlụ- ọ bụrụ na ịlụ di ha ga ndị ụwa the society ga-asị that na o ka alụ di ọ ga-anọ be nna ya na na ọ ga-awụ ọka- ọ- ọtọ n'aka nna ya so mgbe ndị mgbe ahụ achọ ịtọ n'aka nna ha ma ugbu a ọ ọ na ị nwere ego ị ga-eji na-eme ihe na-eji eleta onwe gị anya ị ga-achọ ị ga-achọ ịgaga nọ ebe di ebe ọ wụ ya ọ wụ ya butere erube isi ọ wụghị ọ wụghị ọ wụghị inwe ego na ụmụ nwaanyị inwe ego na-eme e- erube isi really ihe mere na ọ mere ka ị mata that na ọ na-emegbuge gị that na you know, na ị ga-esi ebe ahụ pụọ n'ihi na ị ga- ị ga-enyelili onwe gị aka ị ghọta ihe m mean Yeah. ya Okay. Um, na ụmụ nwanyị magoro na ha nwere ike inyenwuru onwe ha aka maka na ọtụtụ n'ime ha agụgo akwụkwọ ah. ọtụtụ n'ime ha na-arụ ọrụ gbagotenụ na-afụ fụ ụzọ fụ ife ọ bụghị na ha ah. gwara anya wa anya mana ha afụgo ife mara na m nọla ebe a sị ka na m na-erube isi na nwoke a nwekwa ike igbu m ah. o gbuo m a ja-akpọta nwaanyị ọzọ ga-abịa nedo ụmụ ụmụaka m anya so ha Ah. gbakọcha wepụ ha sịzi ngwa na ihe meenụ bụ na ebe ọ bụ na ọ- ọ da adabazi ka mụ nawakwa be nna m m nọkwara ebe a na m ga-enyenwuru ụmụaka m aka nyere onwe m aka daalụ ee rinne ka m tinye okwu na nke ahụ and ị ma n'ihi na ha na-akpata ego ha laa ọ wụ be nna ha ka ha na-ala enweghị ike ha agaga zụọ ụlọ ka ke nna ha nwee mma so ugbu a ị sị nwaanyị na na aga m akpọla gị be nna gị ọzizi ezi ọ da amapụzi Ọ- ọ ọ- da ọ- amapụzi eh, eh. n'obi Ee e, ọ bụ otu ọ na- ọ ọ dịghịzi otu ahụ ị sị na ị ga-akpọla before ị ga-ekwu na ị ga-akpọla ya be nna ya o nwekwa ike ọ pụgo already ga zụọ ụlọ ka ke nna ya ka nwekwa ike zụọ ụlọ ka ke gị Mm. Ee. eziokwu dị na ya mana m ka ga-etinyekwu okwu a maka na ọ dịgo otu a onye ọ dịrọ gị ka ọ na o nwezi ka ụmụ nwoke si enejela ụmụ nwaanyị anya maka irube isi maka a na-afụta na ọ bụrụ na ego a adịgo ọ bara uru Em, ka m nt- m malụ gị atụ mgbe m na Okay. m- mgbe m na mgbe m na-anụbeghị di mgbe m ka na-arụ ọrụ ihe m ma a na-agwa ụmụ nwaanyị bụ ọ bụrụ na nwee nwaanyị nwee o nwee ụdị ọrụ ị ga na-alụ ị- ị zụọ ụgbọala na-agba biri na be nke gị nwoke chọọ ịgwa gị okwu ọ ga-asị gị "Mm, onye nke a fụsigo ife m nụ- m nụta onye ahụ ga-eruwekwa m isi kee ihe i nwere ike ikwu maka ya
ihe m nwere ike ikwu gbasa nke a na ọ nwoke na-amaghị ihe nwoke nwoke um, ka m ekwughị n'olu oyibo ka so that onye ọbụla ga-aghọta ọ nwoke nwere insecurity na nwoke nwere low self esteem bụ onye ga-ahụ nwaanyị n- imega ọfụma sị that na onye a aga erube isi and ihe ọzọ gịnị mere nwoke ga-eji chọọ ịlụ nwaanyị ihe ọ ga-achọ ka onye ga-erubere ya isi ị ghọta ihe m mean mm-hmm. ihe a ọ bụghị ihe i kwesị ịchọ onye wụ ezigbo mmadụ onye onye ga-erube gị isi mgbe ndị Igbo na-asị ndị ga-erube gị isi ya dị ka ọ na onye ahụ nwere ike ịbụ onye onye iberibe onye ihere ịhụ na ihe ọ bụla i kwuru ya ekwere ah, ah. but ọ bụ ihe irube isi a kwesị ịwụ irube isi kwesị ịwụ ihe mmadụ abụọ ga-eme n'onwe ha irube isi respect hmm. onye ma nwoke ma nwaanyị kwesịrị inwe mmadụ irubere e kwesịrị irube nwoke isi e kwesịrị irube nwaanyị isi ma ọ na ị lụga nwaanyị gị sị na ihe ikwu na-alụ nwaanyị ka onye ga-erubere gị isi gịnị ka gịnị wu ihe ihe ihe ị ghọtara n'irube isi onye ahụ ji e kwesịrị ịjụ nwoke sị that na ọ chọga nwaanyị ga-erubere isi and nwere ihe rị njọ gbasa otu ndị be anyị na-esi azụ ụmụ nwanyị hmm. you know ha ị na-azụ ya gị sị ka ị ga-azụ ya ka ọ ga-abụ na ọ ga na-erubere di ya isi ị ga-azụ ya ka ọ ga-abụ ka na ka ọ lụọ di ka ọ ga na-ebibe be di but anyị ana- anyị ana-azụ ụmụ nwoke anyị ka ha ọ wụọ na ha ga-awụ Ga- ezigbo di alụọ ga-awụ nwaanyị ezigbo di ọfụma ee lụọ lụọ nwaanyị nwaanyị ọfụma you know but mgbe ọbụla ọ ka a zụọ nwaanyị ka ọ ga-abụ na ọ ga-anọ be di azụọ ya ka ọ ga-abụ na ọ ga-abụkwa onye ga-erube isi ga-eme ka ezinu- ga-ewepụta em, ezinụlọ ha ka a sị na ha bụkwa ezigbo mmadụ na a zụzikwa ya ọfụma enwe onye na-ekwu ihe a gbasa nwoke ọfụma. Ụmụ nwoke. But i lezie ya anya ma nwoke ma nwaanyị kwesịrị inwe nrube isi n'ebe ha nọ nke a bụ eziokwu ajụjụ ọzọ m nwere bụ n'ụbọchị taa nwoke na nwaanyị nwee ike mee enyi ha nwee ike mee enyi arọ ise arọ ise a enyi a na-aga mana mgbe ha sị okay anyị adịgo nkwadobe ka anyị nụzie di na nwunye ha nọ ofu arọ arọ naabọ ha gbasaa kedu ihe kedu ihe kpatara ya?
ihe kpata ya wụ ihe ihe anyị nụga lately a na-akpọ see finish Ehe. And ihe ọzọ ị ma na e nwe ka ndị be anyị na-esi eme mgbe unu na-akpa unu chee that na unu ọ bụ unu enwe onwe unu right Mm. so ya dịka ụfọdụ ndị mmadụ na- na-ezotu ọ- agwa ha Mhm. na-ezotu you know otu ha na-esi eme ihe ụfọdụ ọ nwee ike ke na-eme ihe na-asọ oyi ya na-eme ka na-adị ọcha you know ke na um, nwere agwa ọjọọ ndụ ọjọọ ya na-eme ka ihe niile ọ dị mma ma ha lụzie ha asị o oh, hey enwe nke a abụrụziele nke m n'ezie enwezi onye ga-anara gị ya enwezi you know ịma otu ha na-echekwu na ha ga-ana mmadụ enwezi onye you know ka awụziela nka m anyị alụọla ugbu a ka m wụzie onwe m ọ ihe na-ebute ya so ị ga-ahụ ndị ga-alụ ah, ga- ga na-ayị for afọ abụọ o- atọ anọ ya na-aga ọfụma ha lụzie bịa bikọta ma because remember that na ha mgbe ha na na-alụ mgbe ha na na-akpa ha na-ebi ha na-ebi because omenala anyị a- a- a- a na-achọ ka ụnụ bie Bi- so bikọọ. n'ihi na ha na-ebi ha na-amacha onwe ha but mgbe ha biri bịa biri gị abịazie hụ you know maybe gị bido ka ọzọ na-emezi ihe ga na-atakasị onye ka ọzọ ahụ because mgbe ị gaga ụnụ na-akpa ọ ga-abịa ebe niile adị ọcha maybe Mm. ya but mgbe mgbe ụnụ lụzie ya ebidozie na-emezi ihe na-asọ oyi bi- eh, eh, ọ mgbe you know doing fake things you know iji nweta onye ahụ ka a sị ee ekwele m aga m alụ but mgbe ha wụzie ha agazi eme o so na ihe ndị na-akpata ya daalụ rinne ndewo Em, na ụwa kịta na mgbe gboo ọ na-abụ di na nwunye nwee nsogbu ndị ikwu na ibe na nne na nna na-agbata bịa tinye ọnụ ka ha mara ka ha ga-esi wee dozi okwu na-eselu di na nwunye a ka na-eme ya na mgbe n'ụwa kịta a ka na-eme ya a ka na-emekwa ya a ka na-eme ya ọ na-enwe ulu na-apụta na ya
uru na-apụta na ya ma ihe ndị a niile kwa gbadokwa ụkwụ n'ebe um, ezinụlọ ke nwoke ma ọ ke nwaanyị si pụta because ịmakwa na ikwu eziokwu that na enwe ndị chi na family jọrọ njọ mm. enwe ndị family ha na ezinụlọ ha na um, na-eme ka ọgba aghara dịrị n'ebe ụmụ ha lụrụ nọ mm. ụfọdụ mgbe ụfọdụ ya awụọ nne ka anyị ga-ekwu ka ewe eziokwu mgbe ụfọdụ ya awụọ nne ke nwoke mgbe ụfọdụ ya awụọ nne ke nwaanyị ịma ọ ihe eji nwee this thing a na enwere nne di ndị jọrọ njọ because hmm. nne di gị enwere ike na-abịa na-enye nsogbu na-etinye nsogbu n'echi ọ na nne di onye a na-enye nsogbu enwe otu di na nwaanyị ga na-echi enwe nsogbu gị akpọọ ha ka ha bịa ka ọ bịa kpee ikpe ziri ezi
ya bụ eziokwu ya bụ eziokwu daalụ rinne ọ nwere mgbe ị na-ekwu okwu ị sị na a na-aga zụọ ụmụ nwanyị ka ha a na-azụ nwaanyị a na-azụ ya na ọ na-eje ịnụ di ka o rube isi ka ọ mara esi nri mara asụ akwa mara edozi ụlọ mana a bịa ụmụ nwoke ada azụ ha kedu ka anyị ga-esi wee mee ka n'ụwa kịta a na-azụ nwoke ka a zụọ ya ka esi zụ nwaanyị ka onye ọbụla wee nwee ike inyenwuru onwe ha aka kee ihe i nwee ike ikwu na ya
ya nwaanyị ọbụla na nwoke ọbụla sị na ha ga-alụ mụọ ụmụ ihe ha kwesịrị ime ọ na ị chọọ ka nwa gị baa uru maka nwoke maka nwaanyị ọwụ ịzụ ha abụọ ka mmadụ ịzụ ka mmadụ mere na ọwụ na ọ ke nwoke ị ga-azụ ya ka ọ marakwa ka esi esi nri because i lee n'ezie before tupu gaa lụọ nwaanyị ị ga-ekwu that na ọ na-eri nri tupu hmm. gaa lụọ nwaanyị ị gakwa na-eri nri hmm. ọwụ na ị ga na-ego nri oge ọbụla nke ahụ ga- e- e- ego ga-agwụ gị, ego ị ga-enwe ga-agwụ so ọ dị mma ka ị- ị mụọ nwa nwoke gị kụzikwala ka esi esi nri gị mụọ ke nwaanyị gị kụziere ka esi esi- a- a- a- esi nri kụzikwala ke nwaanyị ka esi akpa ego Na ị ga-ahụ ihe dị njọ na obodo anyị mgbe gboo because ama m na ụfọdụ ndị mmadụ echangego ugbu a you know gị zụọ ke nwaanyị sị ka ọ mụọ ka esi esi nri because na ọ ga-eji ya gaa leta di ya But ndị ke nwoke ya adị ka ihe a na-azụ ha ka ha gaa mụ- kpa- kpata ego ọ ihe ị ga-eji ke- ha azụọ ha ka ha gaa mụọ ahịa ihe niile ndị a ka ha gaa kpata ego so enwe ihe dị njọ na that foundation nwoke ga-amụ ka esi akpata ego nwaanyị ga-amụ ka a ga-esi rie nri- eh, eh, sie nri ke ọ ga-eji leta di ya but mgbe ke nwoke kpaga ego ke ọ ga-eji leta ezinụlọ ma gịnị mgbe mgbe ke nwoke nwụkwara
Kedu ka nwaanyị ga-esi wee ka kee ka nwaanyị ga-esi letazie ụmụ ndị ha mụ ọwụkwa na nwaanyị nwụrụ wu ihe mere n- a- ana m ajụ ajụjụ ka ka nwa- nwoke ga-esi leta ụmụ ya ma ọ ihe mere na obodo anyị ọwụ na nwaanyị nwụọ gị hụkwa ozugbo ozugbo ya gaa lụọ lụọ nwaanyị ọzọ then ha ebido bịa na-emegbu ụmụ ya na nwaanyị ya mụ because ya na onwe ya enwe ihe ọ maanyị ka esi eme ihe ọbụla na kitchen ọ ihe o ji dị mma ka gị mụ- mụọ ụmụ ma nwoke ma nwaanyị gị bido zụma mụ na onwe m awụ m nne ụmụ ise nwa m nwoke na-esi nri enwe onye na-esikanye ya na be m Ndị- ọ nwere ndị ke nwaanyị abụọ tọ ya ma ọ na-esikanye sikanye ha because azụ m ha niile ka onye ọbụla mara na- na ị wụ mmadụ Mm. ma nwoke ma nwaanyị wụ mmadụ so sie nri ka i rinyeju onwe gị afọ n'ihi na a ga-enwe mgbe naanị gị ga-anọ n'ụlọ ị ga-ahụ nne gị ị ga-ahụ nna gị so sie mụta ka esi esi so that na ị- mmadụ a ga-emere gị ịnyanga
daalụ daalụ Lady Chinna Okorafor daalụ rinne onye ọma na-ege ntị a em okwu ka anyị na-ekwu ka anyị na-ekwu okwu ka anyị na-amụta ihe ị bụrụ nne ị bụrụ nna ị mụtara nwoke ị mụtara nwaanyị zụọ nwoke ma zụọ nwaanyị zụọ nwoke ka ị ga-esi wee zụ nwaanyị zụọ nwaanyị ka ị ga-esi wee zụ nwoke ị zụọ nwoke ka ọ mara esi nri mara edozi ụlọ makwara akpata ego bụ ihe nwoke ihe anyị ga-asị na ọ nya ka e mebelu nwoke a man should provide then ị na-azụ nwaanyị ị zụọ ya ka esi edozi ụlọ ka esi asụ akwa and ka esi akpatakwa ego maka na ada azazi oriakụ na ihe a na-azazi bụ odozi akụ na ọkpata akụ ka nwa gị nwaanyị ebe ọbụla o tiri isi ka ọ mara ka o esi wee nyere di ya aka ka ezinụlọ wee na-aga n'iru daalụ em okwu ọzọ m nwekwa ajụjụ ọzọ m nwere ịjụ gị bụ kedu ka a ga-esi wee mee ka alụmdi na nwunye n'ụwa kịta ka ọ na-anọte aka maka na mgbasa anyị na-anụzi onye a nụọ taa echi asị na agbasago m kwụsịa ụgwọ ashebi 1 million nwanne echi asị na agbasago kedu ihe anyị nwee ike ime ka okwu na ụka a wee benata
Ọ, ihe a ga-eme wụ mgbe nwoke na nwaanyị chọọ ịlụ ka ha lụọ n'ihi na ha hụrụ onwe ha n'anya hmm. ọ wụ ka ị lụọ n'ihi na o ruole ka ị lụọ nwaanyị ị ma na be anyị nwoke na-eru ị ga-anụ ka ha ga-asị gị nna i ruole ịlụ nwaanyị gaa lụtara anyị nwaanyị nne i ruole n'ịlụ di kee mgbe ndị di ga-abịa o nwee onye jụga onye a ị ga-akpọta ana ị ga-ahụ na mgbe ụfọdụ ha ga-akpọtara gị ka ị bịa lụọ ị lụ onye na ị maa nsogbu ga-adị hmm. ọ dị mma ka mgbe mmadụ na nwoke na nwaanyị ga-alụ ka ọ wụ na ha ma onwe ha ịma onwe ha ị ma mgbe ndị be anyị nụ ịma onwe ha ya dị ka na ha ga-akwa iko nye ndị hmm. ọ dị mma ka ị mara ma mara agwa ya mara ndụ ya mara maka ndụ gị na ya ọ makọ agwa gị na ya ọ makọ their values their belief system na ọwụ ka ọwụ ka inwe ka ọ nwe hmm. ihe ndị a na-eme ka alụmdi na nwanyị too ogologo too mgbe ya hmm. ma ọ wụ ụnụ ama onwe ụnụ a ga-enwe ihe ga-eme ihe obere ihe mee ịma ha atakashima nke nwaanyị ma obere ihe mee ha atakashima nke nwoke gị bido ha ebido na ụfọdụ na-alụsị onwe ha ọgụ ụfọdụ na-akọsị onwe ha ọnụ ma ọ na enwere ịhụnanya na ụnụ ma onwe ụnụ ihe ndị a ga-adị ya bụ eziokwu na enwekwara ndị marriage ha togole you know but ịma na ihe anyị ka na-anụ mgbe ọbụla ka ihe nwere kwubiri you know within short period of time ya wụ ihe anyị ga-anụ but enwe ndị marriage ha na-agakwa ọfụma because ha mere ha nwetara that foundation na ị ga-alụ onye gị na ya ga-amakọ which is which we call um, compatibility
daalụ o nwere okwu m chọrọ itinye na ihe m chọrọ itinye n'ihe i kwugo ama m na compatibility dị mkpa mana ka m si wee malụ communication bụ ihe anyị na-ama nepụrụ anya di na nwunye o nwere ndị na-amaghị onwe ha nụa mana ihe a na-akpọ communication bụ ihe debere ọnụnụ di na nwunye ha ọ na-aga maka na nwoke gwa nwaanyị sị ya nebe ihe ị na-eme m na-achọghọ ihe a adịghị mma maybe because ebe nwaanyị si abịa bụ ka ha si wee malụ or ka o si malụ ka o si eme mana mgbe nwoke kọwalụ nwaanyị sị ya na ihe a anyị mewe ya otu a ọ ma ngazi ma ọ bụ nwaanyị sị nwoke ihe a anyị mewe ya otu a ọ ma ngazi because na ha ekwukọrịtago okwu a tinye okwu na ya tụlee ya ha bịa sị o ihe anyị kwukwa bụ eziokwu na anyị mee ya otu a na ọ ga-agaziri anyị ha merie otu ahụ gawa di na nwunye ha a na-atọ ụtọ na mmechi okwu o nwere ihe ihe ị nwere ike ịgwa anyị maka ezinụlọ na mmechi okwu ka ka m ka m kwuo gbasara em communication ikwu ya ọ dị mma ka di na nwaanyị lụọ ha na-ekwute okwu Ọ- ọ- enweghị topic ọbụla ekwesịrị ịsị that na ọwụ ihe a ga-ekwu ekwesịrị iwe ihe niile tụsa n'elu um, igodo um, tebụl mm. ihe ọbụla ị nwere ike ikwu ihe ọbụla ma sex ihe ọbụla ekwesịrị ikwu ekwu ọ na-enwe ihe onye ọma gị na ya mere na-adịghị mma i kwesịrị ikwu ya you know with obi dị umeala ọwụ Mm. iti n'eti ee Mm. enwe ihe ọbụla unu kwesịrị ikwu gbasa ihe ọbụla enwe ihe ọbụla na-ekwesịghị ikwu I- I'm glad na i webilitere this point because ọ dị very very important that now people ga na-eme a communicate in their relationship that's actually what um, one of the um, pillars na-ehold relationship na-awụ love love is not the first thing but n'ihi na Yeah. ọwụ na this ihe to eto ogologo ọ ihe eji ekwu love you have to communicate for the relationship to be able to work.
Mm. Daalụ. Daalụ. Daalụ na ịbịa nọnyere anyị taa wee tinyere anyị ọnụ n'okwu anyị amụtago ọtụtụ ihe ka anyị na gị karịcha taa na ama m na ndị nọ n'ụlọ o nwelu ofu ihe mọọ ihe naabọ ha mụta n'okwu anyị kwu taa mana mmechi okwu o nwere ihe m chọrọ ikwu maka di alụmdi na nwunye na mgbe ị na-eje ịnụ nwaanyị ihe ndị be anyị na-emewe bụ a sị ka anyị chekie ma blood group anyị adabakwa ma em, ndị be nke nwaanyị ma ha bụ osu ka ha bụ oru ma em, ha bụ ndị mbịambịa mana mgbe anyị na-etinye anya n'ihe niile a o nwee ofu ihe anyị na-elozọ ihe anyị na-elozọ bụ ihe ndị oyibo na-akpọ sensitivity of the other partner. He was um, psychotherapist, but uh, when it comes to um, um, occupational therapy, o nwee ihe a na-akpọ sensory issues. And for me, enego m anya na na most ụmụ nwoke nụ nwaanyị na ụmụ nwaanyị nụ nwoke ihe a bụ ihe na-aga na-esere ha okwu maka na you do not know the other the things nke nwoke dị sensitive to ị mara ihe nke nwaanyị dị sensitive to o nwere nwoke na-ada achọ ebe a na-esi nri ya ka ọ na-elu atịtị mana maybe nke nwaanyị ọ bụrụ nya bụ ihe ihe mbụ ọ chọọ o nwere nwaanyị na-achọghọ mgbe ọbụla ka nwoke na-alị alị ya n'arụ mana o nwere nwoke bụ ya bụ ihe ọ chọọ so mgbe anyị na-eje ịnụ di na mgbe anyị na-eje ịnụ nwunye ọ ga-adị mma na anyị mepere anya anyị ka anyị hapụ ịsị na ọ sọsọ ezinụlọ ebe o si ma ọ bụ blood group ka anyị na-elekwu anya mee ka anyị mara onwe anyị ọfụma n'anya na the sensit- the sensory the sensitivity part ka anyị maa ma anyị adịkwa compactable that is where the compactability bata na table ka anyị nee anya malụ ma ọ ga-adabakwala anyị maka na ọ bụrụ na ọ daba ị ma na anyị an- anyị anụrụ gawa n'iru alụmdi na nwunye a na-atọ ụtọ esemokwu ama adị daalụnụ rinne na unu nọnyere anyị na mbọsị taa anyị wee karịa ihe anyị maara maka alụmdi na nwunye na ezinụlọ ka ọ dị mgbe anyị ga-abịa mgbe ọzọ asị m nọrọnụ ọfụma daalụnụ